Hi, is mise Róisín Ní Chualáin, príomhoide Scoil Cholmáin i Maínis agus múinteoir ranga na naíonáin. Tá mise ag ceapadh go bhfuil sé an-tábhachtach Gaeilge a labhairt leis na gasúir ón gcliabhán mar tugann sé seans níos fearr go na gasúir agus iad ag tosaí ag an scoil. Tá muide i mbun an tumoideachas faoi láthair sna scoileanna Gaeltachta agus ciallaíonn sé sin nach gcloiseann na gasúir focal Béarla nó go dtí go bhfuil siad i rang a haon. So sé sin le rá tá siad ag foghlaim Gaeilge an t-am ar fad ach tá siad ag foghlaim chuile ábhar eile thrí mheán na Gaeilge freisin, mata, stair, tíreolas, eolaíocht agus b'fhéidir go bhfuil na gasúir an-ábalta agus go bhfuil siad an-chliste ach nuair nach bhfuil an teanga acu B'fhéidir nach dtuigeann siad an coincheap atá muid a dhéanamh. Mar shampla sa mata, d'fhéadfadh muid a bheith ag caint ar mór agus beag, ard agus íseal, ramhar agus tanaí, leathan agus caol, focla mar sin, agus dá ndéarfadh mé i mBéarla é, bheadh 's ag na gasúir go maith céard a bhí mé a rá, ach nuair nach bhfuil an foclóir acu sa nGaeilge, tá sé ruainnín beag níos deacra acu. Mar sin, má labhrann tú Gaeilge leis na gasúir, má tá Gaeilge ag tuismitheoir amháin nó beirt, tá tú ag tabhairt seans níos fearr dhóibh sa saol scoile atá amach rompu. Ní hé sin le rá muna bhfuil aon Ghaeilge sa mbaile, is cuma, mar tá cúnamh ar fáil freisin. Tá múinteoirí tacaíocht teanga ainn agus tá cúntóirí ranga ainn a bhíonns in ann cúnamh a thabhairt go na gasúir nach bhfuil an teanga acu. Ach is dóigh gob é an pointe ná má tá Gaeilge agat agus má tá tú in ann í labhairt le do chuid gasúir sula dtosaíonn siad ag an naíonra nó ag an scoil, í a labhairt leo ar an bpointe boise agus a thagann siad ar an saol tá tú ag tabhairt seans i bhfad níos fearr dhóibh i saol na scoile.
Cén fáth go bhfuil sé chomh tábhachtach bia sláintiúil a thabhairt do ghasúir? Tá sé fíorthábhachtach bia folláin a thabhairt do do ghasúr agus iad ag fás suas, ionas go mbeidh siad ag tógáil isteach na cothaithe a theastaíonn ón corp. Tugann sé seo barrfheabhsú ar forbairt chnámh, forbairt an inchinn, feidhm chognaíoch, díriúchán agus cuimhne, aird dírithe agus an cumas foghlama a fheabhsú. Céard is féidir leat a chuir i mbosca lóin do ghasúr atá sláintiúil? In áit na smoothies atá ar fáil sna siopaí, ar nós Innocent Smoothies, atá siúcra breise curtha leo, déan do chinn féin sa mbaile le do ghasúr. Úsáid torthaí úra, ar nós meascán sméara reoite, banana, úlla, beagán iógart nádúrtha. Is féidir cairéid beag nó spinach reoite a chuir leo seo chomh maith.
Hi, is mise Seán Ó Cillín. Tá máistreacht a'am i gCorpoideachas ó Ollscoil Luimnigh agus faoi láthair bím ag múineadh Corpoideachas go gasúir bunscoile agus meánscoile ar fud Conamara. Tá cúpla fáth go bhfuil sé tábhachtach gasúir a bheith aclaí. Cabhraíonn gníomhaíochtaí fisiciúil leis an sláinte ar fad. Cuidíonn gníomhaíochtaí fisiciúil cosúil le rith, léim agus caitheamh le gasúir scileanna mótair bunúsacha, comhordú agus cothromaíocht a fhorbairt. Scaoileann gníomhaíochtaí fisiciúil endorphins sa corp a chruthaíonn mothúcháin sona agus laghdaíonn mothúcháin struis agus imní. Tugann gníomhaíochtaí fisiciúil ó aois óg, nós folláin agus sláintiúil go na gasúir a fhanann leo ar feadh a saoil. So, tríd is tríd, tá gníomhaíochtaí fisiciúil tábhachtach do ghasúir mar cuireann sé go leor lena forbairt fisiciúil, meabhrach agus sóisialta. Tá sé tábhachtach go mbeidh gasúir ag caitheamh am faoin aer mar spreagann an spraoi seo iad le bheith gníomhach, ag cuidiú le sláinte agus forbairt fisiciúil agus láidriú matán agus cnámha. Faigheann siad Vitamin D ón ngrian freisin, atá riachtanach do shláinte cnámh agus folláine iomlán. Spreagann am taobh amuigh cruthaíocht agus samhlaíocht. Agus gasúir ag fáil cleachtadh ar spraoi neamhstruchtúrtha agus an nádúr atá timpeall orthu. Nuair a bhíonn gasúir taobh amuigh, bíonn siad ag fáil ceangal leis an dúlra. Cruthaíonn sé seo meas ar an dúlra agus ar an timpeallacht, rud atá iontach ag meabhairshláinte. Cuidíonn an aer úr leis na gasúir codladh níos fearr freisin.

Tá sé molta do ghasúir óga idir na haoiseanna 2 go dtí 5 bliana d'aois nach chóir go gcaithfidh siad níos mó ná uair a chloig sa ló ag úsáid na gléasannaí leictreonach. Spáineann an taighde má tá siad ag úsáid na gléasannaí seo an iomarca go gcuireann sé isteach ar a bhforbairt intinn agus ar na scileanna cognaíochach. Chomh maith leis sin, Tá dar ag aois go bhfuil dar ag foghlaim faoina cuid mothúcháin agus ag iarraidh tuiscint a fháil orthub agus nuair a bhíonn siad ag breathnú ar ábhar go bhfuil foréigean agus rudaí mar sin iontub, tá sé an-deacair acu déileáil leis. Bíonn racht feirge orthub nuair a dhéanas tú iarracht na gléasannaí a bhaint dhíob. Chomh maith le sin, ní chuidíonn sé le rudaí ar nós neamhord éigníoch dúghabhálach, OCD, nó neamhord hipirghníomhaíochta easnamh airde, ADHD. Agus nuair a thagann sé go dtí. cúrsaí teangan agus an Ghaeilge mar shampla. Deireann an taighde go mbíonn gasúir ag foghlaim níos fearr nuair atá siad ag caint agus ag spraoi le daoine, daoine fásta san áireamh. Is mar sin tá sé tábhachtach má tá siad ag breathnú ar ábhar i mBéarla go bhfuil cothromaíocht ann agus go bhfuil deis acu breathnú ar ábhar as Gaeilge chomh maith céanna, rudaí ar nós an ábhar a bhíonns ar Cúla 4. Anois, ar an láimh eile, tá deacrachtaí nó contúirtí ag baint leis ó thaobh cúrsaí sláinte na ngasúr chomh maith céanna. Caithfidh muid cuimhniú, tá a gcuid colainn fós ag fás, má tá siad ag baint úsáid as na gléasanna leictreonach go fadtéarmach, cuireann sé brú ar a gcolainn, cuireann sé brú ar na muineál, ar a gcuid guailneachaí, ar a gcuid lámha beaga, rostaí, ar a droim. Caithfidh muid. cuimhniú nach bhfuil na súile forbartha fós, go bhfuil, go mbeidar ag fás go dtí go mbeidar ina ndéagóirí agus go gcuireann na gléasanna seo as go na súile, b'fhéidir go mbeadh ehm rudaí ar nós tinnis cinn orthub agus rud eile níldar ag fáil a ndóthain aclaíocht má tádar ag spraoi ar na gléasanna seo. Ehm mar sin tádar ag cur suas meáchan, ehm chomh maith leis sin tádar ag caitheamh go leor ama leob fhéin, Níldar ag spraoi le daoine eile, rud a chiallaíonns nach bhfuil na scileanna sóisialta atá acub á bhforbairt chomh maith céanna. Agus má tádar ag imirt na huirlisí seo nó na gléasanna seo sula dtéann siad a chodladh, bíonn sé ag cur brú orthub ó thaobh codladh sásúil a bheith acub, codladh de chaighdeán maith. Agus mar gheall air sin, ní bheidar in ann a bheith ag déanamh an obair scoile agus rudaí go sásúil an lá arna mhárach. Rudaí mar seo a chuireanns dúlagar, ísle brí agus imní orthub agus cuireann na rudaí seo ar fad uilig isteach ar an meabharshláinte. Mar sin tá sé tábhachtach go mbeadh cothromaíocht ann idir an méid úsáid a bhaintear as na gléasanna digiteach agus an méid am a chaitheann siad ag déanamh rudaí eile sa mbaile. Mar shompla, ní cheart go mbeadh siad ag úsáid gléasanna digiteach le linn am dinnéir. Ba cheart go mbeadh an teilifís casta as nuair nach bhfuil aon duine ag breathnú air, nach mbeadh sé fágtha air sa gcúlra, b'fhéidir, ní cheart go mbeadh siad ag baint úsáid as na gléasanna leictreonach seo nuair atá siad ag taisteal sa gcarr agus go mbeadh amannaí leagtha amach go mbeadh siad ag déanamh rudaí le chéile mar chlann agus coinneáil suas le rudaí ar nós aclaíocht agus rudaí mar sin.